Igbo bụ Igbo ekene m unu ọ ka bụ oge eji asụsụ Igbo anyị akọwa onwe nakwa ihe onye na-eme nke mụ bụ nwa na eze nọ n'isi aka na-ewetara gị tata tata nwa anọ m n'ahịa nwa onye isi ọcha kpọrọ Building Material International Market dị n'Ogidi bụ ahịa na-ere akụrụngwa dị iche iche eji arụ ụlọ ọtụtụ ihe bụ ihe a na-ere n'ahịa mana ka nsụ ghara ịnara ya okwu ka anyị baa ka a mara onye a nọ n'obi ya ee Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ dịka m si wee kwuo na anọ m n'ahịa n'Ogidi bụ ahịa a na-akpọ Building Materials International Market ka nwa onye isi ọcha si wee kpọọ bụ ahịa a na-ere akụrụngwa dị iche iche eji arụ ụlọ o nwere onye m nọ n'obi ya nwekwanụ nke eji mara ya n'ahịa mana nkọwa pụtara asịrị na ka anyị mara onye ọ bụ ma marakwa nke ọ na-eme ehihie ọma ndị be anyị nwere ike ịgwa anyị aha gị aha m bụ Nwaada Obodo Lucy ihe eji mara m bụ Lọlọ Blessed ọ dị mara gị kedu ihe unu na-ere na ahịa nwa nwa onye isi ọcha kpọlụ Building Material International Market Ogidi
okay anyị na-ele ihe eji edozi ụnọ nke ndị oyibo kpọlụ tiles ị ma na mgbe gboo o nwere ọtụtụ ihe ndị eji edozi ụnọ ihe dịka aja ụpa onye lụsịa ụnọ o were aja ụpa ma ndị na-acha edo edo ọbara ọbara maọbụ uhie uhie amacha ya na ọ bụrụ sọ mma mana ka chi na-efo we keep evolving ihe ndị ọzọ a na-apụtakwa ee o nwere mgbe a nọkatakwa yuzube ihe dịka ee eh, mahogany trees iroko ejiri abịa akpụchasịa ya ewere edozi ụnọ ka ahọ na-agakwa chi na-efo ndị ọkachamara wee na-emepụtakwa ihe ndị ọzọ dịka ihe ndị oyibo kpọrọ carpet from carpet anyị abanyekwazie na rug ị ghọta mana kịta enwezi the latest nke a na-eyuzu and it has come to stay which is tiles and the tiles ahụ bụ ihe anyị nọ na akara ngwa ahụ unu na-ere ị sị na nwa onye isi ọcha gwara gị na ọ tile ka a na-akpọ ya nwere ụdị dị iche iche unu nwere ya bụ ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịrụ ụlọ dị iche iche ya dị ka ụlọ ebe obibi ụlọ azụmahịa ụlọ ngwọrị ya ụlọ ndị ọbịa ụlọ ụka ụlọ ọgwụ unu enwere ụdị eji arụgasị ụlọ ndị a dị iche iche anyị nwere ihe eji alụgasị ụlọ ndị a ụdịkwa tiles ọbụna quantity ọbụna one ma one ọbụna onye chọọ anyị na-ebunyekwa ndị na-ele ele then ndị na-achọkwazi nke ha ji edozi be ha anyị na-ebunyekwa ha na-elesikwa ha n'ụdị ọbụna maka anyị na-ele ma spanish tiles na-elekwa chinese na-elekwa italian na-elekwa anyị natakwa be anyị na-elekwa nigerian tiles ụdị ọbụla i si chọọ ya anyị nwegasịrị ya Chukwubuikem Global Company ị bata ha nụ n'ime ahịa building materials jụọ maka blessed they will direct you anyịnwa bụ ọkpọkọpi dị na tiles n'ụdị ọbụla i si chọọ ya ma nke a na-ama na wall ma nke a na-ama na floor nke a na-ama na ma ndị offices home improvement renovation ma ndị ụlọ ụka ebe o nwere ebe ọbụla anyị anọ anyị dị n'igbo dị n'oyibo quality tiles na-adị mma iti parlour dining sit out then abịazi ihe dị ka na rooms corridors e nwe ike chọwazie ndị ọ bụrụ na ha abụka ndị obere mana e nwe ndị ka ibe ha those kind of tiles ị chọ for your magnificent buildings anyị kwụ chịm anyị mesịa ebe gị ọ bụlụ ife nkili ị ghọtago so kpọọ anyị n'ekwentị ka anyị tie ebe gị ịchaka mmadụ enwere ike ịkpọ a gwa ya nakwa ka ị ga-esi zitere anyị ego ọ bụrụ na o zite ego gosi mmasị ya n'ụdị nke ọ chọrọ i zigara ya ebe ọbụla ọ nọ
na mpaghara naijiria niile o nweghị ebe anyị anaghị ebuje ahịa ụdị ọbụla onye si chọọ ya quantity ọbụla sọsọ ihe ị need idebe bụ take the measurement just si measure ya bụ ọrụ ihe ndị oyibo kpọrọ quotation i wetala anyị ya anyị ejiri nwayọọ haziere gị ihe niile nyekwa gị the necessary information ma ọ bụ ụdị ere na ị ma mbịanwu abịa everything na-etili gị na moto you will confirm it ma e bute na site ị fụ na ihe niile e biri gị bụ ihe ọ kwesịrị ịbụ and do exactly accurate square meters bụ ihe anyị na-supply n'afịa ị na-anụ ya a gwa gị na anyị bụ ọkaibe ihe mere anyị ji bụrụkwa na ọkaibe bụ eziokwu dị na nya bụ ahịa ama m maka ndị ọzọ mana we give you the best the best bụkwa na e nwere onye ihe dị mma dị mma mana o nweghị ego ịbịa zụnwu ya ma azụmahịa n'otu oge e nwere ohere na Blessed Chukwubuikem mmadụ ịdị na-atụnye ego na-atụnye ego na mmasị nke ahụ ọ chọrọ ego ezuo e bunye ngwaahịa anyị nwere ike imenwulu gị ya i nwegodiri ego kịta installmentally bụ ihe ndị oyibo kpọrọ ya i nwe ike na-akwụnye ụgwọ mgbe ọbụla o ji zuo ngwaahịa nke ị chọrọ ibu we'll supply you o nweghị onye anyị na onwe anyị anaghị abụ Ya mana eh, tupu m sị ka ụbọchị tata mara lọlọ blessed mma ọ ga-amasị m ka i dugharị anyị ka anyị were anya anyị kirie ka ọha na eze fụkwa na ụmụ ihe ndị ị gụpụtasịrị anyị maka na mgbe ụfọdụ nke a nụrụ na ntị nwere ike nyobe enyobe mana nke a fụ n'anya na-abụ eziokwu ndị nke a bụ 80 by 80 sizes ndị nke a bụ ndị a na-eti na palọ dining sit out e nwekwara ụmụnne ya ndị gbara na 60 by 120 size ịghọta nwekwa ndị ị nee anya na ogologo ebe a ndị nke a bụ ndị a na-eti na mpụta ụlọ na pila ma right round of the house wall belting ebe a ka a na-etinyesi ụdịka ndị 60 by 120 size nwere ike itinye na palọ dining gị ma sit out ịghọta then ụfọdụ o nwe ihe m kọwara gị hmm. ndị a bụ spanish eh, tiles ebe a kịta enwe almost all ndị niine dị ebe a bụcha sọsọ foreign tiles both italian china spain ịghọta so ọ na-adị mma itinye ndị a na those heavy foot traffic ebe ọkpa na-aga steady mgbe ọbụla ịpụtakwa ọ dịkwa ka ọ dị years to come ịghọta ọ dịkwa ka ọ dị ebe it's just your house ịghọta ọ dịrị onwe ya so it depends. ihe dị mma dịkwa na blessed ahụkwa m ihe i ji kwu na ọ bụrụ na mmadụ batara n'ahịa building material international market ee wee kwukwara anụ maka ebe ọ ga-enweta ọkpọkọpị dị na tiles dịka nwa onye isi ọcha si kpọ a kpọrọ ya bịaba na blessed size ndị a bụ wall tiles ndị a na-ama na wall ma wall kitchen o wall toilet ebe dịgasị iche iche wall ọbụla ị chọrọ ịma ma corridors ị nwere ike itinye ya n'ebe a kịta e nwere ndị oyibo e nwelụkwa nke ndị be anyị ndị nke be anyị price ya dịtụkwa low then ndị nke a gbagotekwa otu onye aka ha onye ka ọ na-etinyezi ya so onye malụ ka o si Ka- ka aka pịara. akpịara anyị nọ n'ụlọ ọbụla i si chọọ ya anyị nọ na ya i nwe ike tinye ndị nnukwu a n'ebe ahụ ọkpa na-aga kebe then ndị obere ndị ahụ m gosiri gị side enu i nwe ike tizie in order to cut cost down mana ị- ị ma ka odogwu si eme nna, o nwezi ike ụmụ igbo bụ ndị odogwu ụmụ Igbo Ya bụ dị mma ndị na-adị ha odogwu mma. so ihe dị mma na-adịkwa ha mma ọ bụkwazie na ọ nke a ka anyị etinye ebe niile anyị na ya dị mma ee eh, anyị ekwugo ọtụtụ ụka ọha na eze afụgo ee eh, ebe m nọ tata mụ bụ Nwanyịeze dịka m si kwu na anọ m na Blessed Chukwubuikem Global Company bụ ndị e ji ire ihe nwa onye isi ọcha kpọ tiles wee mara ụdị bụ ụdị ee eh, lọlọ blessed ka m na-agba ajụjụ ọnụ kemgbe mana tupu ee eh, nwegasị ndị na-abịa azụmahịa nwegasị ndị zugoro mbụ wee bịakwa na nke ịbụa na-agba oke osiarị tupu anyị anụ olu ha ee lọlọ blessed nwere ike ịkpọrọ ọha na eze akara ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ka ọ kparịta ụka ya na ezinụlọ blessed Chukwubuikem kwuo mmasị ya e zigara ya ahịa ma ọ bụ na o nwere mmasị ịbịa jiri aka ya zụrụ kedu akara ekwentị o nwere ike iji kparịta ụka ka ya na ndị blessed Chukwubuikem kpaa Okay.
Nọmba ị nwere ike iji wee rute anyị bụ 08162219135 ma ọ bụ 08032605079 ebe anyị na-anọ ugbu a bụ na line Q shop number 1 office of the president building materials international market ogidi then anyị nwekwara ebe ndị ọzọ anyị na-anọkwa ngalaba n'afịa ekwe building materials ogidi ebe a ka ọ dịkwa ebe ahụ ihe ọ pụtara bụ na ebe a bụ isi ụlọ ọrụ Blessed Chukwubuikem mgbede ọma nwanne m ekele m gị ahụrụ m gị na dịka m nọ na obi eh, Blessed Chukwubuikem tata nwa bụ ndị eji ire tiles dịka nwa onye isi ọcha si marụ oge na-elere anyị na-ekwu nke mbụ ị zụrụ nke ịbụọ nke ịtọ kedụkwanụ ee kọwara anyị onye ị bụ nke mbụ anyị mata onye ị bụ then ị kọwakwara ọha na eze ka i si wee hụ ezinụlọ a na azụmahịa nke na ndị Blessed Chukwubuikem nke ị zụrụ ọ dị mma maka a sị na ụzọ dị mma gaa ya ugboro naabọ
onye ọchụnta akụ daalụ aha m bụ nwanna maazị mmadụ Peter Onyebuchi esokwa m azụ ahịa n'akara ngwa ahịa dị na Building Material International Market Ogidi so oge m na-akpụrụ ka m rụchata obere ụlọ mụ na ndị ezinụlọ m ga-anọ wee na-ezu ike na-enwe aṅụrị so m na-agara na-achọ ka ebe m ga-egota akara ngwa a ga-eji wee rụọ ọrụ nke ndị oyibo na-akpọ tiles a ga-ama na mgbe m na-afụ na Blessed Chukwubuikem bụ ya bụ ọkacha ibe m kpagharịsị ahịa niile e nwere afụrọ m ihe m chọrọ oge m bịara ebe a m wee fụ- were anya gbara anya m krismas chọpụta na ọ ha nwa bụ ọkaibe n'eziokwu na ihe ị na-enwetarọ ebe a ị ga-abazi n'afọ nnụnụ nke ndị oyibo na-akpọ ụgbọelu plen wee jebezie china jee njọ osisi jee sụwazie asụsụ ha ka i wee nweta ihe ebe a ka ha na-enwe ya nọmba nke mbụ kachasị mkpa na ha na-atụ chineke egwu n'ịzụ ahịa nke ịbụọ ha ga-agwa gị eziokwu ha sị gị nọọ nke a i gosi ya ebunye gị nke ahụ ị chọrọ oge m ji wee rụọ ọrụ n'ebe m ji wee rụọ ọrụ n'obodo imo steeti onye fụ ya tie mkpu sị ọ dị ihe ọ dị m sị ya ee ya gbaba na Chukwubuikem blessed nke dị na building material international market ogo Q1 na akụkụ nke onye isi na-achị afịa so oge m gosiri aka ngwa aka a sị ha bugara m ya ebe m ji arụ ọrụ bụ na Okigwe imo steeti enwerọ oge m bu n'obi na ha ga-emenwu ya mana tupu m jesi ebe m bụnata ndị na-alụrụ m ọrụ ndị na-ama tile ndị na-arụ dụra na-akpọ taịla akpọgoro m n'akara ekwentị sị m onye isi na ebutegokwu ya na moto anatago ọ gbagwojuo m anya m jezie ebe a sị egote na ihe ha gwa m bụ eziokwu m jezie kpọtawara ha ndị mmadụ onye jụọ m ese ngwafa ibe ma ndị oyibo ndị china na-arụkwa ụlọ na Ọkigwe bịakwuru ebe a gorokwa tai- gorokwa ihe eji arụ ọrụ bụ tiles n'ihi na ha fụrụ na ọ hanwa na-arụ ya hụ na ha fụrụ na nke a ha na-arụ nke na- bụ nke a na-ere ebe a a bịa goro ya ha na-eme ọfụma ọ bụ ihe anyị ji sị na ọ dị mma ọ bụrụ na mmadụ chebe echiche tụba alo kpatazuo akụ eji arụ ụlọ i were ihe dị mma bụ ihe ị ma na ọ ga-anọdụsi ike ghara ịbụ ihe ị ga-eme ị zụta tata echi niile i tibe ngaramara ya mere anyị ji wee nọrọ n'obi Blessed Chukwubuikem Global Company tata ka ndị mmadụ were anya ha hụkwana ihe ọma ma werekwana anya ha zụta ihe ọma ọ gwụghị ebe ahụ ee lọlọ Blessed em, aga m asị ka ụbọchị tata mara gị mma ka mụ alụ ehihie ọma Thank you.